Chuir na Cnoic Arda deireadh le feachtas craobh na seaimpíní reatha, Éire Óg, i mbabhta leathcheannais Cheatharlach. An n-éireodh leo seilbh a fháil ar an gcraobh a bhuadar siar i 2022 i mbliana nó an mbeadh an iomarca ag seaimpíní 2021, Ráth Bhile, dóibh? Tomás Mac a' tSaoir atá i mbun tráchtaireachta cluiche ceannais peile Cheatharlach. Foireann na Cnoic Arda anso agus is é Craig Carney a thosnaíonn istigh sa chúl tráthnóna. Tagann uimhir 17, Stephen Reilly, isteach sa líne leathchúil le Ciarán Moran, an captaen, ag caitheamh geansaí uimhir a sé. Tagann Brendan Cassidy isteach ag caitheamh geansaí uimhir a 21 sa líne leaththosach agus istigh ar imeall na cearnóige tá Conor Crowley acu. Deis againn anois féachaint ar an fhoireann Ráth Bhile tráthnóna. Tosnaíonn Robbie Molloy istigh sa chúl le Darragh Curran mar lánchúlaí aige. Tá captaen an fhoireann, Josh Moore, ag caitheamh geansaí uimhir a 6 tráthnóna agus amuigh i lár na páirce tá Brendan Murphy agus Adam Burgess le chéile babhta amháin eile. Sna na páirce arís anso. Seo iad ag féachaint anois an féidir leo scór a dh'fháil. Déanta go maith ansan aige uimhir a ceathair déag ansan, Ráth Bhile, Kevin Murphy, an liathróid sin a dh'fháil thar n-ais agus, bhuel, suas na páirce anois leo anso. An féidir leo scór a dh'fháil? Iad ag féachaint go maith anois. Imeacht ar an ionsaí anso. Ceann san seolta isteach ansan. Agus arís seo chugainn anois Josh Egan. Josh Egan ag imeacht isteach anso. I dtreo an bháide, beidh iarracht ar bháide anois anso. Thug an ceann san íseal i mbun na talún agus isteach sa chúl. Bhí an báideoir ansan sínte ar an dtalamh ansan agus an ceann san críochnaithe isteach sa chúl aige Josh Egan. Báide luachmhar luath fachta anso aige sna Cnoic Arda. Beidh siad ana-shásta leis sin. Níl luiche isteach anso, na cosantóirí ar fad amuigh fén ghort anso. Ní raibh faic eile le déanamh aige Egan ach bróig a chur leis isteach sa chúl. Na Cnoic Arda anois imeacht cruinn díreach síos i lár aríst anso. Iad ag iompú na liathróide ana-thapaidh ar fad. Haon a dó ar chlár na scór acu, seo chugainn anois Cillian Duff, 45 méadar ón mbáide, an scaoilfidh sé fé scór anso nó trasna páirce a raghaidh sé? Cabhair anois ag teacht anso, an fear atá ag imirt istigh ar imeall na cearnóige, ach é tagtha amach píosa beag ansan, sin Conor Crowley, scór deas fachta aige siúd ansan. Ceann san gairid tógtha ag an mbáideoir ansan, ceann san bhí sé cóngarach don dtalamh ansan ach ní dúirt an réiteoir faic in aon chor. Déanta go maith ansan acu an liathróid a ghoid thar n-ais, sin Liam Gavin ag obair ana-chruaidh is Jake Elliott anois, Elliott ag socrú síos an ceann san íseal a dhóthain cóngarach don bpolla agus thairis an trasnán. Scór deas fachta ag an fear sa chúinne san. Cic amach eile, gairid ansan, tógtha ag an mbáideoir. Arís, an sprioc ansan ná an fear amuigh i lár na páirce ach níl an sprioc aimsithe ansan acu. Seo chugainn arís anois iad. An féidir leo scór eile a dh'fháilt? Brendan Murphy leis an liathróid ansan. Trasna arís a raghaidh siad. Níl aon brú á chur ar liathróid ansan na cosantóirí titithe siar. Beidh deis eile anois anso acu, seo chugainn anois, Eric Molloy, Eric ag gabháil isteach anso, ceann íseal agus isteach sa chúl, an báide fachta ansan aige Ráth Bhile. Ceann ana-dheas fachta ansan aige duine dos na cúlaithe, sin Eric Molloy, suas fén bpáirc. Bhí sé san áit ceart ag an am ceart chun críoch a chur leis an ngluaiseacht san. Déanta go maith aige, an liathróid sin a smachtú ansan amuigh i lár na páirce, Murphy. Ceann san curtha chun cinn aige, agus imeacht leis an modh díreach anseo. Í fachta arís aige Murphy anseo, cad a dhéanfaidh sé? Suas fén bpáirc anseo, é seo breá ábalta scóranna a dh'fháilt arís. Scaoilfidh sé fé iarracht anseo, an báideoir ag féachaint in airde anseo, an ghrian ag cur isteach air, an caipín á chaitheamh aige, ach thairis an dtrasnán ansan aige fear lár na páirce ansan, Brendan Murphy. Seilbh arís acu trasna na páirce anseo, Na Cnoic Arda ag lorg scóir. Tite chun deiridh ar clár a scór, Andrew Keogh, trasna na páirce arís. Tá spás fachta anois aige, duine dos na hionadaithe ansan, Stephen Reilly, ag caitheamh geansaí uimhir a seacht déag agus an ceann san críochnaithe isteach sa chúl. An bhfuil? Tá! An raibh sé istigh sa bhosca? Ní dúirt an réiteoir faic in aon chor. Liathróid ard a cuireadh isteach ansan. Ní dóigh liom go raibh aon láimh ar an liathróid an babhta san. Ceann san seolta isteach aige Stephen Reilly, ní chuir éinne láimh leis, agus isteach sa chúl. Seilbh fachta arís anso ag duine dos na cosantóirí amach suas fén bpáirc anso. Ráth Bhile, níl aon mhoill ar sna cosantóirí amach suas fén bpáirc. Seo chugainn anois Conor Doyle. Cad a dhéanfaidh Conor? An raghaidh sé leis an gciotóig? Raghaidh sé fichead slat amach ón mbáide is thairis an dtrasnán. Beidh an brat bán imeacht in airde. Seilbh aige Na Cnoic Arda amuigh i lár na páirce anois. 2, 6 le 1, 8, ansan níl mórán idir an dhá fhoireann anseo ón chéad neomat. Seo chugainn Bryan McMahon, caitheamh geansaí uimhir 12, an ceann san curtha chun cinn aige is féach, bhuel, cá bhfuil Cian Cashman imithe? Tráthnóna suas fén bpáirc ach, bhuel, McMahon ag scaoileadh fén sprioc anseo agus an sprioc aimsithe aige. Ceann san tógtha go tapaidh ansan ón dtaobhlíne. Isteach fén bpáirc a raghaidh siad arís anso. Sin Ed Finnegan. Trasna na páirce a raghaidh siad. Caithfidh siad scór a dh'fháilt anois anso. Conor Doyle breá ábalta na scóranna a dh'fháilt. Tá báide amháin fachta ag an bhfear so, seo Eric Molloy. Ní gheobhaidh sé báide anso ach gheobhaidh sé pointe. Beidh sé sin cinniúnach fós. Ceann san tógtha aige an báideoir ansan. Sprioc aimsithe aige. Jack Deasy cóngarach don dtaobhlíne anseo. Caithfidh Jack a bheith cúramach anseo. Má chailleann sé an liathróid anseo agus, bhuel, cúpla coiscéim sa bhreis tógtha anseo aige. Déanta go hiontach anseo aige sna tosaithe. Agus caithfidh Jack anois an liathróid a thabhairt dóibh nó tabharfaidh an réiteoir cúpla coiscéim, céim eile dóibh anseo leis an gcic saor agus an méid san déanta aige. Bhuel, amaideach go leor anseo aige an cosantóir anseo an liathróid sin a thabhairt ar ais dóibh. Beidh iarracht anois acu an scór seo a dh'fháilt anso, Liam Gavin agus, bhuel, cad déarfaidh an réiteoir. Tá sé imeacht a' sciamh agus thairis an dtrasnán. Beidh cic amach le tógaint aige an báideoir anso. Cad déarfaidh an réiteoir? Tá sé ag féachaint síos ar an gclog anso. Sinn ar comhscór anso agus an feadóg deireanach séidte ag an réiteoir anso agus an cluiche so críochnaithe ar comhscór. Caithfidh sé teacht arís.